ndị ọma m ekele m unu ndị m ji aba ndị na-esonye m wee na-atụ ilu igbo wee na-edebe ya ka ilu anyị ghara ifunarị anyị ka anyị na-ekwu okwu ka anyị nwee ike wee na-atụnye ilu igbo na ya maka na unu ma na ilu bụ mmanụ ndị Igbo ji eri okwu ka o wee tọọ ụtọ ilu anyị taa wee sị na nkụ dị be ndị na-eghere ha nri nkụ dị be ndị na-eghere ha nri e nwere ụzọ abụọ eji atụ ilu a oge ụfọdụ ị ga-anụ na nkụ dị na mba na-eghere mba nri ọkwa ofu ihe aha nkụ dị be ndị na-eghere ha nri nkụ dị na mba na-eghere mba nri ị hụrụ ilu a ọ dị ezigbo mkpa ilu a bụ ilu anyị niile kwesịrị ị na-echeta mgbe ọbụla maka na n'ihi ka ọnọdụ si wee dị anyị nọzi na mgbe mmadụ ga-anọrọ ihe onye ọzọ nwere a na-agụ ya ihe onye ọzọ anya ya anya ya agaghị adị na nke o nwere ọ gaghị eji nke o nwere wee kpọrọ ihe dịka a na-asị na onye kpọọ ọba ya mkpọkọrọ agbata obi ejiri ya wee kpoo ahịhịa agbata obi egosi gị ka esi eji ya bụ ọba wee mee ihe anya anyị na-abịa ọ dị ebe ọzọ anya anyị na-abịa o bedo na nke onye ọzọ nwere anya anyị na-abịa o bedo na nka onye ọzọ nwere anyị achọghịkwanụ ka anyị jiri nwayọọ mụta ya nọ n'obi ụfụ ma n'obi ọ mụnwa ka ụwa kazi njọ kedu ihe nke m jiri dị ya otu a mana i chefuo na nkụ dị be ndị na-eghere ha nri nke onye nwere nke onye na-eme ka eji ama ya ihe onye na-eme ka ngozi ga-esi na ya wee bịara ya kedu ka ị si edebe nke ị nwere kedu ka ihe dị be gị si wee tọọ gị ụtọ kedu ka ị si wee nwee obi ụtọ na nka nke ahụ ị nwere kedu ka ị si eme nchọpụta wee na-etolitekwa wee na-etosi ike na ihe ahụ ị mara eme ka ị kwudoro ofu ebe wee chere na n'ihi na ị mụtago ofu ihe ọ ga-adịziri otu ahụ gaba kedu ka ị si amụta wee na-eto wee na-edebe wee na-ahazi nke ị nwere ka o nwee ike wee ghere gị nri maka na nkụ dị be ndị na-eghere ha nri ị na-amụtakwa ihe ị na-edobekwe nke gị ị na-atinyekwa uchu na nke gị ị na-eme ka nke gị wee mụbanye ka ị na-enebe anya naanị na nke onye ọzọ na-eme maka na ihe ị maara ihe ị na-amụta ihe i dobere nke ọma nkụ i dobere ọfụma oge ọkọchị ka ị ga-eji wee sie nri na oge udu mmiri na ọ bụrụ na ị wụsaghị ya n'ebe naanị mmiri ga na-ama ya nke a bụ ilu anyị anyị kwesịrị ịtụnye uchu n'ime ya anyị kwesịrị ichemi ya n'echiche anyị kwesịrị icheta mgbe ọ dị ka ụwa anaghị agasịrị anyị ka anyị si chọọ cheta na nkụ dị be ndị na-eghere ha nri ilu a rụtụkwara aka na ka anyị si eme n'ihe gbasara anyị bụ ndị Igbo ihe gbasara anyị bụ ndị Igbo taa taa maọbụ ndị ojii bụzi ihe ọjọọ nke ndị ọcha kazi anyị mma ihe ọbụla bụ onye ọcha mepụtara dị anyị mma ma ihe ọbụla bụ anyị nwa mepụtara anyị na-abịa anyị jiri ya wee na-eme akaja dịka ọ ga-abụ ị sị sị sụba Igbo a sị gị gị nwa na-asị sị sụba Igbo ọ bụ na bekee adịrọzi mma asịghị m na bekee adịghị mma mana cheta na asụsụ anyị na ihe ndị ahụ e ji mara anyị bụ mma anyị ọ nya nwa bụ na nkụ dị be ndị na-eghere ha nri ọ bụrụ bekee a sị make use of what you have be contented contentment abụghị naanị na ị gaghị eto ya bụ na afọ ju gị na nke ị nwere ọ bụrụ na afọ adịghị gị mma na nke ị nwere ị mara na amaghị m ka ọ ga-adị e bunyegodu gị nke ahụ ị na-enedo anya ọ gaghị etoju gị afọ nke onye ọbụla nwere nke onye ọbụla maara eme ngozi ga-esi na ya wee bịara ya na ọ bụrụ n'ezie na ọ haziri ya wee dobe ya nke ọma aha m bụ Amarachi Atama ekele m unu